kumbuka momwe tinapezerana pa depoti ya mabasi ku Yenera mutu wako osaumbika bwino unandikumbutsa mutu wa munthu wopulumuka pa ngozi ya thalakitala ziwiri kalata yanu bwana anatero mesenjala wa mu ofesi uku akupereka envelopu yoyera kwa mzanga yemwe ndimagwira naye ntchito limodzi edmond Maonachi zikomo anatero akulandira kalatayo mosayang'anako mosaonetsa chidwi chofuna kuwerenga kalatayo mtima wa edmond unali pa lipoti kufotokoza momwe ntchito ikuyendera kuteroku kalata adalandira adangoiponya mu shelefu edmond werenga kalatayo nthawi zina limakhala uthenga wachangu ofunika kuchitapo kanthu mwachangu ndinatero poona kuti analibe chidwi chofuna kuwerenga kalatayo ndikudziwa ndipo ndikudziwa yemwe walemba kalatayo zoona koma sungadziwe uthenga uli mkatimo ungadziwe ndi mkazi wangatu ndinamulembera kalata ndi kumuwuza kuti abwere ndi mwambo wathu kuti alembe ndi kundidziwitsa tsiku lomwe afike anatero akuyankhula motumbwa mkazi wako iyayi akulu ndimayesa chikwati chinatha pafupifupi chaka ndi theka zapitazo inde umo ndi momwe ndimachitira ndimatha kumusiya chikwati ndikubwererana naye nthawi iliyonse ndafuna kutero uli ndi mwayi kukhala ndi chitserekwete cha mkazi ngati ameneyo ndinatero nditakwiya kwambiri pamenepo nthawi itakwana tenikoloko kunja kunali kutatentha kwambiri kuteroku kumwa tiyi kunali kosatheka m'malo mwake ndinapita ku msewu ndi kukagula mtedza wophika pa nthawi iyo edi anali atakwanidwa ndi ntchito yomwe inatsala kuti atsirize kupumulira ntchito kumachitika tenikoloko ndipo sikutenga nthawi yayitali nthawi yomwe ndimafika ku ofesi edmond anali atachoka anasiya kakalata komwe kananenedwa kuti akudwala litsipa kotero akupita ku chipatala ndipo kuchoka uko akapitirira ku nyumba mesenjala anabwera kufuna chikalata chomwe edmond amalemba m'madilowa chikalatacho munalibe koma ndinachipeza mkathumba komwe kanali pa desiki chodabwitsa chinali chokuti bwanji anasiya chikwamachi kapena wadwala ngati ndi choncho mnyumba mwake akatsegula bwanji ndi chiyani popeza makiyi anali mchikwamamu poganiza kuti ndikufunafuna njira yopezera yankho la zomwe edmond anachita ndinapeza kakalata komwe analandira ija ndinaganiza zoyiwerenga kuti ndidziwe uchitsiru wonse wa mkazi wake komanso ndine munthu yemwe ndinkalabadira kugwera nkhani za eni ake
kumbuka momwe tinapezerana pa depoti ya mabasi ku Yenera idatero kalatayo mutu wako osaumbika bwino unandikumbutsa mutu wa munthu wopulumuka pa ngozi ya thalakitala ziwiri chipumi ndi maso ako zimandikumbutsa momwe ndinkadzukira usiku ndi mkuwo chifukwa cha nthano zoopsa zomwe agogo amuna ankatiuza tisanagone koma poganizira momwe unkandiyankhulira mwamingoli momwe udasankhira mawu okoma kuwamva mawu otchakuka komanso odzadza ndi chikondi ndinanena kuti mtima mwa munthuyu ndi mokongola kwambiri sindinkadziwa kuti maonekedwe a nkhope yako oyipawo akuulula kuyipa kwa mtima kwako konse pasanapite nthawi unandikwatira nthawi nkuti nditatsala pang'ono kulemba mayeso anga a MSCE Unandilonjeza kuti udzandiyang'anira moyo wanga poupatsa zosowekera zanga zonse. Unandiimbira mingoli ndi ndakatulo zako zachikondi. Ndinatsatira malangizo ako, osadziwa kuti unkanditengera ku msampha wononga moyo wanga. Panopo ndikufuna kukudziwitsa kuti bodza lako silidzagwiranso ntchito pa ine, popeza tsopano zandikwana zochita zako. Ndinapeza ntchito, ndipo akulu akuntchito anati ndine munthu waluntha pa ntchito kuposa anzanga onse. Ndinkalipiridwa ndalama zokwanira poyerekeza ndi zomwe umandipatsa. nditagwira ntchito miyezi isanu ndi umodzi unandisiyisa ntchito pondiuza kuti ndizikalera mwana wathu loja ndi kutinso ndikhalenso mkazi wako sindinadziwe kuti umafuna ndizikalondera nyumba yako pamene wapita kwa akazi ena panopa zandifikapo sindingalolenso kukhala kapolo wa nyumba yako yosaoneka bwino ija ndikuti zandikwana ndiponso ndi bwino kukhala mbeta ndi kukakhala kwa mayi anga nkumakasangalala ndi mpweya wabwino wochokera ku denga lofolera ndi udzu kenako nayamba kumwa mowa ndiye ngati kuti mazunzowa sanakwane unkabwera pa nyumba kukucha ndipo nthawi zina kutacha kumene nthawi zina unkabwera utakhuta kuyiwala nako ndi dzina lako lomwe nthawi zina unkabwera usanaledzere koma kutacha podandaula ndi khalidwe lakoli unkandidumphira ngati kambuku olusa nkumanditsina ntchafu zangazi kotero ndinkamva ululu wadzaoneni misonzi isanaphwe m'masaya unkati ndiphike chakudya china popeza chinalipocho chinali chozizira panopa ndikulumbira kuti sindidzabweranso kuti uzanditopetse ndi chilakolako chako cha chiwerewere chosathacho mayi ako atabwera ndinayesa kuti mwina zinthu ziyamba kuyenda bwino kwa chaka chonse pamene mayi ako anali pa nyumba pathu unandizunza nkusanduka mtsikana wako wa ntchito pa nyumba panga pomwe mayi akonso ankandizunza ponditukwana mchiyankhulo chomwe ine sindinkamva mayi ako ankandizunza ndipo pokudandaulira unati Ndi mayi anga amenewa uziwalemekeza. Mayi ako omwe anali atayima pakhomo la chipinda chomwe tinkagona akumvetsera ndipo atamva madandaulo anga anaseka mwamwano. Panopa ndikulumbira kuti sindidzachitanso kukhala kapolo wa mayi ako. Mayi wosathokoza ngakhale umuchitire zabwino. Panakwana ndipo ngati ndinachita ndi kale lomwelo. kumbuka khungu langa ndi la ana ako amuna awiri linachita zikang'a chifukwa chosamba opanda mafuta ngakhalenso sopo sindingalolenso kubwerana ndiwe ngati ukufuna tikhululukirane uyambe wasintha khalidwe lako la ndewu ndi lopanda umunthu lija nthawi yomwe ndinadwala kwambiri ija m'malo mondiyang'anira unakatenga hule nkundipitikisa ku chipinda kwathu mpaka unandigonetsa pansi paja dzina lake unkamuti Rozi mene Ndinkamva zonse munkachita popsopsonana, posekererana ndiponso mapumidwe anu pamene munali limodzi. Mutatha izi unandilavulira kumaso ndi kundikankha ati popeza ndinakutchingira njira. Izi zinandichititsa kugwera mu sutukesi yachitsulo. Ndiye lero ukuti ufuna tikhululukirane ndi kutinso ndibwerere kunyumba kwako? Umufuna amene angachite zauchitsiru. Ine ayi, zanyanya ndiponso zandikwana. Ndi bwino kumwalira ndi umphawi pakati pa abale anga kusiyana ndi kukhala pakati pa ankhandwe omwe angayambe kundidya minofu yanga. mtima wanga usanasiye kugunda nditachira matenda anga unandisiya chikwati aka kanali kachinayi potsatira mwambo wathu mayi anga anandiumiriza kubwerera ku nyumba kwako kenaka udauza bwenzi lako kuti utha kubwera tsopano popeza ndamuthamangitsa wapita ndinkadziwa kuti ndinali munthu wosafunikira pa nyumba pako ndinayiwala malangizo a mayi anga ndinalongeza katundu wanga ndipo ndinatenga ana anga atatu omwe unawakanawo walemba kalata kuti ndine okondedwa wako ndinakhala liti okondedwa wako zopusa zakozo ine ayi ufuna kundisiya kanayi kubwera na kalata ndiye kuti chiyani ayi umfuna wochita naye zopusa zakozo ine ayi unkandiyesa chikuni chomwe sichimva kuwawa chosatuluka magazi unkandizunza ndiponso kunditukwana ndinali chitsiru chako popeza ndinali opanda nzeru nthawi imeneyo Ndinali wakhungu ndiponso wosayankhula. Panopa ndaphunzira kuti dziko lapansi ndi labodza linandinamiza kuti banja ndi kupirira. Pirirani mayi chifukwa amuna onse zochita zawo ndi zomwezi. Lero ndikufuna kulengeza kwa iwe ndi kwa dziko lapansi labodzali kuti ndinakwatiwa ndi sing'anga wachikondi. Mwamuna wozindikira kuti mtima wa munthu unapangidwa ndi minofu yofewa yomwe sichedwa kuvulazidwa ngati wina waigwira mosasamala. Andipanga kukhala mfulu komanso mfumukazi panyumba panga. Ana omwe unawasudzula limodzi ndi ine pothapa ukwati paja lero ndi ana olozeka. Azindikira mmene chikondi cha bambo chimakhalira ndiponso apuma kumenyedwa ndi kutukwanidwa. Chifukwa china chonditonthoza mtima ndi chakuti mwamuna wodziwa kukondayo akundithandiza kuwola madzi omwe unanditayitsa aja ndipo chaka chino ndilemba nawo mayeso a MSCE. Nditamaliza kuwerenga kalatayi ndinadziwa chomwe chinamuvuta Eddie. Anayenera kudwala litsipa ndi kupuma pa ntchito kwa kanthawi kuti akathe kupeza danga loonana ndi adokotala ku chipatala. Ndi zoonadi, nkhonya yobwezera imawawa modetsa nkhawa.